Go raibh maith agat, a Mhichíl. Breathnóidh muid anois ar na foirne breathnóidh muid i dtosach ar fhoireann Dhroichead Binéid. D'imir Timmy Kelly agus Bill Hughes, atá ar dheis ins na cúlaithe, d'imir siad le foireann faoi 20 Cill Chainnigh i mbliana. Chaill siad sin cluiche leathcheannais Laighin. Ar ndóigh, an leath-chúlaí láir, David Blanchfield, atá ag súil le go leor uaidh siúd inniu, réalt an chontae agus fear go bhfuil deich gcúilín scóráilte aige dóibh i mbliana. Beidh siad ag súil gur féidir le Hugh O'Neill agus Kevin Blanchfield aicsean a dhéanamh i lár na páirce agus, an soláthar a chur ar fáil do na tosaithe, Nicky Cleere, sin é a bpríomhscórálaí, dó ceathracha a ceathair scóráilte aige siúd, ach tá triúr de na tosaithe seo, Jason Cleere, Liam Blanchfield agus Seán Morrissey, a d'imir le foireann mhionúir Chill Chainnigh i 2014 nuair a bhuaigh Craobh na hÉireann agus bhuaigh siad Craobh Laighean trí bliana ina dhiaidh sin sa ngrád faoi 20. Sin iad na buachaillí a chaithfeas aicsean a dhéanamh chomh maith le Ciarán Brennan atá ag caitheamh geansaí uimhir 13. Breathnú ansin ar fhoireann Ghaeil Uí Lochlainn, Stephen Murphy, mac Brian, iarlaoch Chorcaí, ag leanacht leis ins an gcúl. Agus Huw Lawlor, fear go bhfuil dhá All Star aige ar ndóigh, an scéala mór, níl Mikey Butler ag imirt, tá seisean ar fionraí, tagann Ronan Buckley isteach ina áit siúd ag caitheamh geansaí uimhir a seacht déag. Triúr atá ar phainéal Chill Chainnigh sa líne leathchúil, David Fogarty, Paddy Deegan, réalt agus Jordan Molloy. Maidir lena tosaithe siúd, tá athrú eile ins na tosaithe. Sin go bhfuil Conor Kelly ag teacht isteach, níl Mark Bergin, in ann imirt, eisean ar fionraí chomh maith. Mar sin, sé Conor Kelly a bheas, bhí muid ag ceapadh go mb'fhéidir go mbeadh sé sin i mbun na bpocanna saora ach ní bheidh. Is é Fionán Mackessy, uimhir 12, fear Chiarraí, fear go bhfuil, beidh sé siúd i mbun na bpocanna saora, deirtear liom, fear a bhuaigh an poc fada agus go bhfuil an-bhuille aige ar fad ar an liathróid. Fuair sé sin cúl fíorthábhachtach dhóibh sa gcluiche leathcheannais. Síos sa líne lántosach ansin, beirt eile atá ar phainéal an chontae, Luke Hogan agus Conor Heary. Sin foireann na nGael agus foireann atá diongbháilte ag iarraidh filleadh ar Pháirc a' Chrócaigh arís ach ar ndóigh, roimhe sin, caithfidh siad teacht amach as Cill Chainnigh. Curtha isteach ansin ag Shane Byrne. Ag a lán tosach Neil. Píosa deas scile, píosa álainn scile déanta ag Ciarán Brennan. Ciarán Brennan pas curtha as anois with chance to score. Tá cúilín ag Hugh O'Neill, an raibh leathsheans b'fhéidir anois ar chúl. Tá tugtha faoi deara agam daoine a rá go mbeidh sé, go mb'fhéidir go mbeadh sé ag imirt i gCill Chainnigh an bhliain seo chugainn. Seo David Fogarty. Tá David Fogarty in ann scóráil. Tá sé déanta aige cheana agus tá sé déanta aige inniu. An-scór ag David Fogarty. Yeah, seo an rud le Gaeil Uí Lochlainn. John O'Mahony, shot, shot, an imirt is déine de bharr lár páirce, sin ag Hugh O'Neill. Ach ardaithe anois ag fear lár páirce eile, siúd é Jamie Ryan, tá cúilín amháin faighte ag Jamie, bhfuil an dara ceann faighte aige? Tá go deimhin! Ardscór ag Jamie Ryan. Yeah, ana dheas ansin agus ana choimhlint ansin, cúpla tackle ana mhaith i lár na páirce ach arís Jamie Ryan in ann teacht isteach, an sliotar a sciobadh agus cúilín deas cruinn. Scór iontach eile, dhá chúilín idir na foirne anois. Cé bhfuil uirthi, briseadh síos? Ó! Feadh soicind ansin ní raibh a fhios cá raibh an sliotar, ní tharlaíonn sé sin ró-mhinic. Seans anseo b'fhéidir Droichead Binéid ach ag ciceáil tá sí b'fhéidir rófhada ar aghaidh anois. Iad ag ceapadh go mb'fhéidir go raibh poc saor tuillte acu. Siar anseo anois agus seo an seans ag Seán Morrissey arís. Seán Morrissey an dara scór aigesan agus tá muid cothrom don tríú uair. Sí faighte ar ais seo ag Hugh O'Neill. Hugh O'Neill á cur ar aghaidh anois go dtí Shane Byrne, Shane Byrne go dtí Seán Morrissey. Bhfuil an tríú cúilín ag teacht do Sheán Morrissey? Go deimhin tá! Bhíodar ag iarraidh sin. David Blanchfield ag teacht amach anois. Tá imreoir de chuid na nGael sínte trasna uaidh. sa phóca ag David. Pas deas ar aghaidh go dtí James Hughes. James Hughes ar an líne ceathracha cúig. Ag breathnú ar an sprioc ard í James Hughes. thar an trasnán í James Hughes. Ní dóigh liom go dtiocfaidh an cúl an tslí atá sé seasta ansin anois. Ho! Ho! Ho! Ní dóigh liom arsa Mac Dara. Ó dheas! Nuair a atá poc agat chomh maith le Fionnán Mackessy ní gá duit rith suas. Chuir sé íseal é daisy cutter b'fhéidir mar a deireann siad like féach ar sin bhí sé chomh íseal don talamh ar ar a chur ceart isteach sa chúinne íseal. Bhain sé amach an declare sa chúl ansin. Greim a fháil arís agus sórt na cúilíní sin a bhí á fháil acu. socrú síos agus iad a fháil arís. Agus gan é seo a dhéanamh. Conor Kelly ansin, fear atá isteach in áit Mark Bergin. Botún déanta ag Droichead Binéid agus íocann siad as! Cúilín ag Conor Kelly. Cuirtear méadar taobh amuigh den líne ceathracha cúig agus arís tá sé cliste. Paddy. Is breá le Paddy na góil. Tá Paddy go maith in ann scóráil. Bhfuil ceann eile faighte ag Paddy? Tá! Bhí Droichead Binéid ina gcodladh. Beidh siad i bponc ceart iad a dtí scrios a dhéanamh. Tá an pas seo ar aghaidh go Conor Heery. Conor Heery tar éis éalú anseo. Ba cheart go mbeadh deis anseo ar chúl. Níl. Tá sé sásta leis an gcúilín ach an raibh deis ar chúl b'fhéidir. An cúl sin ag Fionán Mackessy tar éis dhá nóiméad is fiche agus d'éirigh fuair siad a haon a cúig ar an bhfreagra ag leath ama anseo agus na foirne ag dul isteach sa seomra feistis. Gaeil Uí Lochlainn haon a naoi, Droichead Binéid náid a seacht. Cosaint mhaith déanta ag Tony Forrester ach níl an glan amach rófhada. Rómhaith agus an seans ar scór. Tá agus an scór aimsithe ag Nicky Cleere. Tá dhá cheann sciobtha agus an bearna á laghdú anois. Jamie Ryan. Pas láimhe siar go Paddy. Paddy cliste arís ach isteach sa spás, isteach sa gcoirnéal. Patrick Owen Wall, tá sé dhá dhéanamh é féin ach tá sé ag imirt sa gcoirnéal. Ó, bhí camán scaoilte sin. Tá sí fós ag Owen Wall, bhfuil sé sin buailte aige? Ah, cúilín! Anois, céard a tharla ansin? Fuair sé, nuair a fuair sé an cúilín sin, fuair sé buille déanach, but fuair, féach ar an slí gur aimsigh sé, sin an spás go rabhamar ag caint fá, sin an tarraingt, yeah, bhí sin scaoilte, le bheith go deas faoi, bhí sin scaoilte ach an. An pas láimhe curtha amach, fada le Shane Byrne, Shane Byrne faoi bhrú, ansin amach anois a raibh buille déanach ansin, tá sé feicthe ag an réiteoir, cheapfainn, bhuel tá sí sin buailte fada, tá sí buailte thar an trasnán ag Nicky Cleere. Paddy trasna anois agus tá sé sin oibrithe go néata acu. Ah, go hálainn. Pas isteach le Shane ansin, Jack Nolan, Jack Nolan fada, Jack Nolan thar an trasnán. An-scór foirne. Go réidh Paddy Deegan, réidh go dtí Jack Nolan. Coisíocht álainn ag Jack agus é fós ag imeacht arís. Anois bhfuil contúirt anseo, bhfuil imreoir aige, tá seans aige, seans ar dheis, seans ar chúl, cúl, cúl! Ag Sammy Johnson! Agus mise. Sin sin, cheapfainn. Yeah, bheadh, cheapfá. Tá Jack Nolan tar éis an cluiche seo a mharú. Féach air seo, mar ruathar ó Jack agus bhí fhios aige go raibh leaid ar a thaobh dheis. D'úsáid sé lámh a chamáin agus pas an-dheas. Críoch iontach ó Sammy Johnston ansin. Agus sin, féach air, ana-shásta leis féin agus cén fáth nach mbeadh. Tá ticéad ceannaithe acu, bheifeá ag ceapadh, go cluiche ceannais Chill Chainnigh fé láthair. Sea, cinnte. Ón mball go bhfuil cuid oibre déanta aige feasta ag an néta sin anois bhfuil cúilín eile ag teacht anseo ó Jamie Ryan, an ceathrú scór ag Jamie Ryan. Yeah, an-dheas, ceithre cúilín. Bhí sé ciúin sa dara leath mar bhí, bhí Kevin, bhí sé an-mhaith sa chéad leath, fuair sé trí chúilín. Siar ansin arís mar rogha. Ag clúdach an spáis mhóir botún. Scaoilte agus seans ar chúl. Á bhuel, chúiteann sé. Níl sé glanta fós. Seans eile ar chúl. Cúl! Ar deireadh! Ach bhfuil sé tagtha ró-mhall? Botún déanta ag Stephen Murphy. Yeah, agus sin an sórt leathsheans a bhí ag teastáil ó Dhroichead Binéid. Córas. Féach air sin mar radharc. Sin radharc an-deas den oileán is gach rud. Aha. Díreach. Ach an córas imeartha atá ag Gaeil Uí Lochlainn an-dheas, snasta, stuama agus leis an taithí de bheith ag buachaint. Is fear atá an-chruinn óna buillí saora chomh maith. Ní raibh Mark Bergin ag imirt inniu, beidh sé ar ais don gcluiche ceannais. Ach tá sacar le go fionnán agus tá an fheadóg dheireanach séidte anseo ag Conor Everard agus an bua slachtmhar ag Gaeil Uí Lochlainn tuillte acu.